Umoyo wa dziko lapansi ndi katundu ofuna kupeperesana. Umoyo wa dziko lapansi ndi katundu amene amafuna kukutayitsira nthawi. Pamene uzazindikira ndi pamene Malakul Maut ali pakhomo kugogoda kukuuza kunena kuti 90 minutes is over, panopa nthawi yako yatha tsopano, extra time imene Allahu tabaraka wa taala anakupasanso yatha, uzibwerera kwa Mulungu subhanahu wa taala.

kaya ndi chuma muzigawira amene ndi osowa mu njira ya allahu tabaraka wa taala wallahi zomvetsa chisoni kwambiri timapita ku mizikiti kumene tikuyima limodzi muswafa ndi anthu amene akusowa zintchito koma ife allahu subhanahu wa taala watipasa kuthekera watipasa chuma choti tikhoza kuwapasa anthu amenewa zochita pa dziko lino lapansi ndi kumapeza mariziki ahalali tikumapita ku mizikiti ndi kumakaswali mizikiti imene tikumatha kuona kuti malo opangira udhu sali bwino ayi kumachita kuti allahu tabaraka wataala watipasa chuma choti tikhoza kugwiritsa ntchito kukonza malo amene ndi opangira udhu tikupita ku mizikiti kumakaswali mizikiti imene ndi yophwasuka ilibe ngakhale chopempherera kapeti mulibe mwina mphasa mulibe mwina floor yake nkukhala kuti niyo yokumbikakumbika koma ifeyo kukhala ndi mtima woona kuti ndikonze zimenezi osaganizako ayi ndiye allahu tabaraka wataala kunena kuti mupereke zimenezo mu njira ya allah kaya muthandiza anthu amasiye kaya muthandiza anthu amene ali mu njira ya allah kaya mukathandiza anthu amene akupanga madawa kaya muzithandiza anthu amene akuphunzira madrasa akuphunzira dini ya allahu tabaraka wataala kaya muzithandiza anthu amene aferedwa wa anfiqu muzipereka inu mimma razaqnakum muzimene ife tinakupasani amene allahu tabaraka wataala

unali ndi nthawi yokwanira allahu tabaraka wataala anakupasa iwe wakhala zaka zambirimbiri pa dziko lapansi allah atakupasa chuma wakhala nthawi yayitali kwambiri zaka zochuluka uli ndi thanzi tsopano ukuona malakul mauti kusogolo kwako ndiye ukumpempha allahu subhanahu wataala kuti akupase nthawi pang'ono ubwerere ukapereke swadaka komanso wa akun mina salihina ndikajoyine gulu la anthu ochita zabwino nthawi yonseyi unali kujoyina gulu la anthu amene amamchimwira Allahu tabaraka wataala mwina kumayimba kupota sisi kupanga zonse zomchimwira Allahu subhanahu wataala unali nawo Allah anakupasa mwayi umoyo wautali kuti upange chisankho ukhale ndi kampani yoyenerera osayiwala olemekezeka mwa Allahu tabaraka wataala almaru maa man ahabba yauma alqiyama sahaba wina anamfunsa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ya rasulallah

anthu akukonda barcelona anthu akukonda matimu osiyanasiyana anthu akukonda undertaker brock lesnar amawakonda kwambiri kuwasata mpaka na kumagula ma t-shirt a nkhope zawo kumachita kunena kuti padziko lapansi pano sanakumane nawo iwe mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukuti bwanji pamenepo ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananena kuti almaru maa man ahabba yauma alqiyama aliyense akakhala ndi wokondedwa wake tsiku la qiyama amene amakonda barcelona tsiku la qiyama akakhala ndi barcelona amene amakonda arsenal tsiku la qiyama akakhala ndi arsenal amene amakonda achina undertaker tsiku la qiyama sakathawa amene amamkonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene amakonda maswahaba radhiyallahu taala anhum tsiku la qiyama akakhala ndi maswahaba Timpempha Allahu tabaraka wa taala mukhale pomwepo Allahu subhanahu wa taala akulipireni atikhululukire zochimwa zathu kufikira pamene tikhale tikupitirira ndi nkhani imeneyi yokambirana zokhuza dziko lapansi mukhale pomwepo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh